n'ụnọ wa na-awụ ashụ ada anụ ụnụ enwe ọbịa maka na ọbịa ga-emesị eri je ebe ọ ya egbupụ akwa awụ ashụ ihe isiokwu m sị na anyị ga-enebanye anya tata bụ ihe gbasara ihe ise ihe ise ga-eme na ị ga-eji marị n'onye ni n'onye igbodo ekwuga na mbụ ọdịda nwa n'ime ofu ihe onyinyo m wepụsị ikpeazụ ni ọ bụ na ndị mmadụ ezipụsị asị nke m ji ewere oge ni kenekwa ụnụ ka ụnụ si ezipụ ya bụ ihe onyinyo mana ka m gbaa n'ụnụ ihe ise nwa m sị na mmadụ ga-enwe ike me ihe eji marị n'onye ni bụ ofu onye n'ime anyị n'onye ọ bụ nwanne anyị n'onye ọ bụ onye igbo nke izizi m bu ụzọ kpọọ bụ ihe gbasara n'afịa mmadụ azụ afịa anọ ka anyị nwe n'anị igbo nke bụ isi bụ eke eke orie afọ nkwọ bụ afịa anọ anyị nwe n'anị igbo ọ bụrụ na azụ ya bụ afịa marakwa na obodo ị nọ n'ime bụ obodo ndị igbo agbanyeghị na ebe i si buni maka ndị mmụọ nwere ike kọwaa anyị na unu si Cameroon bịa unu si Benin bịa unu si Igala bịa mana obodo unu bi bụ anị Igbo maka ọ bụla ọ bụla anị Igbo nka ndị nwere emeghe ka ọ bụla afịa wee kwụ azụ mana afịa ụnụ azụ bụ afịa Igbo ya bụ afịa anọ anyị bụ eke orie afọ nkwọ ke na ememe ka ọ na-adagba ma ị bịa n'ebo ụnụ that is your lineage ihe eji achị ụnụ the symbol of authority we ji achị ebo ụnụ si bịa ndị Igbo akpọ a ya bụ Igbo ahụ bụ ụmụnne anyị nọ across the river Niger akpọ a ikwu n'ebo ụnụ si bịa ihe eji achị ụnụ bụ symbol of authority ka akpọ ọfọ ọfọ ka eji achị n'ebo m si bịa ọfọ ka eji achị n'anị igbo ọfọ wọrị dịka a symbol of justice and authority ọfọ ọfọ wa ebuje be diọkpa ebo diọkpa amarị na ya dị- ya dịchịzị ebo ya bụ diọkpala nọ n'ebo eji maka n'asụsụ na m asụ n'onye ọbụla egeni m ntị beni anụ ihe m ekwu ọ bụgada na ya da anụ kpulu mani anụ ọ bụcha anyị anụ ihe m asụ ya bụ na-abanye nke kpe atọ ihe kpe atọ ga-eme mmadụ okwuchekwa na agbaga nke izi afịa anọ dị n'anị Igbo nke kpọnadị ebe ọ bụ na-ejiwe ọfọ achị ịbịara n'ime ya bụ ebo ụfọdụ ga-enwe esemokwu asụwa oke ekwe jee ume ya bụ nke oyibo kwuri sị kpasị na ndị Igbo bụ ndị nwe the most organized system of government ya bụ democracy na ya ka anyị practice agba ekpụa nke anyị ume nwaanyị anyị ji agba ekpụa organized anarchy ya bụ esemokwu dị n'usoro organized anarchy wee kpọa esemokwu dị n'usoro esemokwu ọ bụ na aki na-ewe ọkpụ anụ na-ewe ọgwụ o mesịkwa pụchawe na enyo eje pụchaba ọnwụ adị m atọ okwu eze n'ọnụ bụ m ga-akọwa n'ụnụ ihe ndị na mgba na-eyi eji marị na mmadụ bụ onye Igbo nke kpa atọ bụ asụsụ m na-asụ ọnwụ ị ga-adị na asụzi asụsụ ka anyị si asụ a ihe m kpọ isi ka ụnụ kpọ isi ihe m kpọ anya ka ụnụ akpọ anya ọnụ eze ntị onu obi ubu afọ anyị na-eche akpọ ofu nyọ ofu nyọ ka akpọ a igbo asụ n'ọnụ asụsụ anyị bụ ofu ya bụ maka na igbo asụ n'ọnụ ka o ji bụ na ụfọdụ oge ndị mmadụ ekwue ya n'ụzọ dị iche mana asụsụ anyị bụ ofu nyọ ya bụ akwụghe nye atọ kịtanị nke izizi afịa atọ anọ izu n'anị Igbo ọfọ we ji achị ebo asụsụ ya na ị bịa bụ wee mụọ nwa e mụọ nwa na anụkwa esi eme n'anị Igbo ọ bụ na mmadụ mụọ nwa dịka tata bụ eke we ga-agụ ya bụ nwa afa ọ bụ na okei dọ enwere ike gụa nweke okeke okeleke ọ bụ na okposo mgbeke adaeke afa ka nsi gba akwa esi agụ a n'obodo m si bịa bụ Ubulu-Uku Aniocha south local government area of delta state nọkwa o si dị n'igbo niile sha igbo nwelu ike na-asụ a n'onu iche n'iche mana ome na-abụzi na igbo gba enwe onye igbo nke bụ orijinal nwe nke bụ fake a ga nchọkwa ụnụ tụgharịa bụ echiche ya bụ ilolo ga-agba mmadụ bịa sị na dịka ofu onye wepụ ụnyaahụ arịọ gbamega ma na peji anyị na ya bụ ụnụ anyị na-anọ n'ime abụda nkwa anyị na-ememe esemokwu abịa na ebe ga-ese okwu abịa na ebe ga-ese mmadụ dọọ zọ onye ọ bụ na ụnụ bụ ndị orijinal igbo ọ bụ ndị fake igbo igbo bụ igbo and n'igbo igbo abụnene iwu dọgharị na ọ ga-enwe ọrịa obodo i si bịa wee gafee ọmambala river ọ bụ n'iwu na ọ ga-enwe ọrịa obodo i si bịa bụ ị gafee osimiri ọmambala ọ bụ n'iwu igbo igbo bụ igbo nwe ndị bụ ndị igbo ọ bụ na esi na-ewe akwụkwọ ọmambala riva bịa beni beni kwa esi na-eje mebọ mana o mere ya bụzi n'onye igbo igbo ka ị bụghere ya bụ ka anyị si agụ nwa afa a ga-anọbe nna atụtụpụcha afa gwa nwa ikesa agwa nwa anyị green ka ọ bụ yellow ka ọ bụ okwute agụkwa okwute ma ọ bụ na nwa ọnịna ịchọ ka ọ bụrụ nwa si ike mana ihe mere n'oge e ji mụ nwa ka e ji agụ nwa afa ọ kwa e ji mara anyị bụ ndị Igbo ya bụ nke ikpe anọ nke ikpe ise mgbasa anyị ise na-agba ntị mejara nke ikpe ise anyị ene nwaanyị ọmụgwọ ọ na-anụra onye Igbo mụọ nwa nne nke okposho eje ene ọmụgwọ osie nri bulu gaa dị ene nwa ọmụgwọ nne nke oke abịa o lulueni ine ọmụgwọ bụ nne nke okposho ọ bụkwa na nne nke oke ya bịa ne nwa ọmụgwọ wee mụọ nwa n'ala Igbo anyị kede otubo nwa ọ dapụcha irike were akụa nya akụkụ we ji otubo akụ ọjị we ji otubo akụ ụdara osisi ndị ọ bụ na ọtọ ụtọ ọmị ka omena nwa nwa ọ ga-atọ ụtọ ọmị maka na ahụ otubo dịka akwara jido nwa o ji bi ụwa a nikwu ichi ya nwa adị etufu ya ya amụkazi nwanyị mụa na Lagos ya atụrụ ichi ya nwa tụọ ya n'osimiri ka ọ bụ ya nwa ihe nkịta erie ọ bụ na ezigbo nya adị eme ya bụ ihe ndị a mesị dịka ndị igbo ekwu na nkwụsị anya ndị abantie ọmụrụ nwa n'enue ya bụ nke ụlọ akpọjara ọmụrụ nwa ndị ga-ete n'enue bụ ihe ndị emeni bụ wee mụọ nwa ya amụga nwa nwa kịta nwoke ido maka a na-ebe okposho ugwu oyibo akwụsịga ya amụga nwa nwoke ido ụbọchị nke kpa asatọ ebewe ugwu ọkpara nọ n'ezinụlọ apapụcha ya bụ nwa agụa ya afa nnọọ ka anyị si abịa ụwa dịka ndị Igbo ihe niile chanyere mgba bụ kwa esi eme n'obodo m si bịa mana eji m aka na nnọọ kwa esi eme na ala Igbo dị iche n'iche nanụ ka ọ ga-esi n'oberizie mmadụ asị na ya bụ onye Igbo ka ọ bụ n'Igbo nke bụ unu unu emebi asụsụ anyị unu emebi asụsụ anyị mba ama m gee unu ntị arị obere nwata ụnyaahụ n'ụlọ anyị abụ na mgbe a na-ememe ọgbaaghara n'udo ka anyị bịara ekpe ka igbo bụ n'ofu na ni- n'ụwa niile ọsọ m bụ m ekwulekwu wepụzịkwa m abịana m ga-ese okwu ihe m bịa bụ ka m kwuzie ka m kọwaa n'obodo m si bịa na ihe m asụ bụ asụsụ obodo m si bịa ọ bụ ị ga-adị gesizi ntị asụsụ m asụ kirisi aka m si ike ekike nwa m onye obodo ọzọ emezie m onye ugwu abụzina m onye igbo chukwu ya gọzie anyị bụ ụmụ igbo gọzizikwa ụnụ ihe m chọkwa ụnụ mee anyị mbụ ụlọ anyị bụ Enuani Cultural Forum ọ bụ na i so anyị nọ na ya bụ ụlọ go to the page click the review button review this page let's get more people aware of what we are doing so that when we post our messages, it can go reach a wider audience. You that is also watching, I encourage you to share. Mm. Amaghị nọ na-ada achọ ka m sụ oyibo. Eh, mana asụ wene ogori sụ Enuani ọ sụ oyibo maka na ogori dị ọlụ. ụnụ anwụghị na agbamakwụkwọ ụba ahụ ya bụ ije emeekwa ije mmiri o maka na a sị wa na ụzọ mmiri a na-echi echi daalụnị izizi me m si ewu ụnụ me m ji ewu ụnụ me ụnọ anyị bụ Enuani Cultural Forum ji ekpo ọkụ daalụnị chukwu ya gọzie ụnụ ọ bụrụ na onwe gị na-eto ọnụ o mesịa ama hụ a ị ga-enwekwa ike kwado anyị ị ga-enwekwa ike kwado anyị also reach the admin of the page privately to support what we are doing thank you so much and god bless you have a pleasant day Eh, chukwu ya gọzie ụmụ igbo niile akpọkwa ụkwụ anyị lue mba onye sịkwa ka o gbuo anyị o gbuo onwe onye sịkwa ka o menyụ anyị anya o bu ọkụkọ ụzọ naba ọchụ ọkụkọ na anyị nwe ada o ọchụ ọkụkọ nwe ada alụkwa rie bụ alụ na rie ma ya abụna osi onye sịkwa ka o gbuo ya o gbuo onwe ya ee kwụọ na anyị nsi owe aka nsị aba n'ọnụ ọpụpa ọpụpa kwa apụ ụnyagba ọpụpa ọpụpa kwa ga na apa ụkwụ a ji je ka a ga-eji na anụ a a ma futọkwa n'obodo ọzọ a ma nwụtọ n'obodo ọzọ udene ama ri ozu anyị a ya atọ atọ mị chaa isi awọ zụọ ụmụ ụmụ azụ anyị oyibo ama ri anyị ụkwụ a ji je ọlụ oyibo ka a ga-eji naa ụnọ a ma nwụtọ n'ọlụ oyibo a ma kpafu a ma futọ n'ọlụ oyibo a na-alụkwa egbu asụ ofu a o chukwu ke eluigwe na ụwa akara aka oyi anyị nye ọsị a na-eme a ja-eme n'ụwa a na-emekwa asụ ofu anyị egbe berikwa ugo eberi nke sị ibe ebene nku ya dọrie ugo ka a bụ ụmụ igbo niile bụ ugo chukwu ya gọzie ụnụ daalụ